malawi electoral commission wina afune asafune ibwerera ku blantyre chakwera anachosa makampani kupitisa ku lilongwe palibe anachita matukutuku tikudabwa lero ndi mec chairperson annabel 2023 chifundo kachale anavomereza order from chakwera kodi mzimayi ameneyu vuto lake ndi chani is it because ndi mwana wa john tembo president wakale wa mcp in addition hrdc imangoyang'anira chakwera akusankha anthu a banja limodzi ngati nduna ndiye kunali ma advisor osawerengeka ku state house ma minister of education mpaka awiri
tamvera kaye mnyamata
ku minister of energy kunali ibrahim matola ku minister of mining kunali kamajeke lero profesa peter mutharika watenga maunduna omwewo minister of energy jean mathanga minister of mining thoko tembo munthawi yachakwera maministri amenewa analipo and hrdc inangokhala chete and today akunena kuti ayi dpp ikuononga ndalama timafuna tiwapemphe hrdc ayambise chipani ndikuyima pa ballot chifukwa we are tired of their nonsense aliyense mdziko muno ngakhale mwana wa zaka zitatu amadziwa kuti hrdc ndi branch ya malawi congress amalekeranji kuyankhula nthawi imene ndege inagwesedwa kuchikangawa amalekeranji kuyankhula mdziko muno anthu amadya chitedze bwanji sanayankhule malawi polisi inali yopanda mphamvu munthawi ya chakwera kunali azikwanje koma hrdc inokhala chete and today apm akukonza dzikoli ndiye iwo akubwera ndikumatiuza kuti ayi apm akuononga ndalama ndalama zamako there is an operative imene ikupanga run an online tv akumaitcha kuti bakili muluzi tv honourable kunkuyu ndikuthokozeni ine sindimafuna kumuyankha wa bakili tv ndiye pali anthu ena olephera akumanena kuti dpp ndiyokhomerera nkhani imeneyi tinayamba kuimva 2009 koma 2014 anthu okhomera omwewo analola atupele muluzi mwana wa former president kukhala nduna tinaziona 2020 tonse alliance ma president 7 analephera kupeza udindo komano anamenya kampeni ya chakwera 2020 atupele 2014 amanyoza dpp akuti agenda for change ndipo analuza koma anthu okhomerera aja anamulola kukhala minister 2020 anamulolanso kutenga running mate 2025 okhomera omwewa analola Jane Ansah a nobody in politics at that time tinene zoona Jane Ansah in 2025 was a nobody in politics 2019 history mukuidziwa kale koma ma primaries anagwa ndi Chimulirenji koma anakhala running mate pomaliza tipereke chenjezo ku mcp siyani kupha maalubino zaka 31 mwakhala mukusowetsa maalubino mdzikomo ndikumatiuza kuti maalubino samafa koma amangosowa zaka 31 alubino akasowa pakhomo akadandaula a pioneer amanena kuti usadandaule alubino samafa koma amangosowa panopa a mcp mukumaphabe maalubino ndikumanamizira anthu ena this must come to an end ndakhala ndikunena mobwerezabwereza a parliament tikufuna kukambirana tithetse chipani cha Malawi Congress a parliament muchita chotheka kumeneko Suleman ndi anzako chifukwa mukapanda kuchita zimenezi kutsogoloku we will do it parliament imene tikadzaitenga ifeyo tidzathetsa chipani cha malawi congress chifukwa anthu amenewa zaka 31 akhala akupha maalubino ndikumatinamiza kuti ayi maalubino samafa koma amangosowa ngati angelo zaka 31 and today akuphabe maalubino ndikumanamizira anthu ena inu munaona nthawi imene amalamula Chakwera maalubino samaphedwa kungochoka mboma ayambanso kupha maalubino ndikumanama kuti ayi maalubino akuphedwa ndi aboma kodi boma lingamaphe anthu ake akuyesa kongeresi boma limene limapha anthu ake ndi la kongeresi aliyense akudziwa m'Malawi muno 2021 anapha Sidik Mia 2024 anagwesa ndege ku Chikangawa amafuna Saulos Chilima koma ndikupha anthu 9 amafuna munthu mmodzi Saulo ndi amene amafuna akuti ayi tinagwirizana 5 years ndiye 5 years ndikufuna tipitirize ndi Lazaro ameneyi timugwese ndege koma anayiwala kuti mu ndege muli anthu ena 8 osalakwa koma Malawi Congress ilibe chisoni anagwesa ndege kufuna kupha Saulosi anapha anthu 9 so aliyense ku Malawi kuno amadziwa kuti chipani chokupha ndi Malawi Congress Party zaka 31 mwakhala mukupha maalubino ndikumatinamiza kuti maalubino samafa koma amangosowa ngati angelo this must come to an end chifukwa tikuona kuti apanso mwakhazikitsa gulu mukufuna muzipha maalubino for political reason a parliament tithandizeni kuthetsa chipani cha Malawi Congress chifukwa maalubino adzakhala otetezedwa mdzikomo tikadzathetsa mcp akuluakulu history is the best teacher
ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tikupita chitsogolo tikusiyeni inu a Times ndi a Bakili TV muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera fire Amalawi akumamvera a Bakili TV